Bishop Maazị Ndewo mm. ka m bilikwe o Bishop kee ka i me ya mbụ gị bịa nga
ahịa nọ kelee Rosanna ihe nke nọ gị n'obi ọ wụ ara na ọ ihe Chukwu nyere m sị ihe a wụ nri nwa
ọ ihe Chukwu nyere m Bishop bra ole ka i yi eyi m singlet I can't wear only bra bra ole ka i yi ofu ka m yi and singlet ịma ihe on net i yi bra yirikwe singlet n'ime yirikwe net nke ugbu a ya singlet to cover myself agaghị m adị half naked a sị ihe a wụ nri nwa
ihe a wụ nri nwa ọ nri nwa Chukwu nyere m eboro m eboro lee enweghị m singlet enyela Chineke agba gị ọkụ eleghị ihe isi gị nri nwa
Bishop butu butu. Acham da touch here. Hmm. Ya mbụ gị bịa nga. Eh na Bishop. Aka m asị ihe ọbụla mere nga ga ịbara ihe akwọ dum. Go on. Nwụkwa. Dewe kamera gị bilie ọtọ gị laa azụ.

mepee curtain ahụ m ahụ gị ọfụma maka i were ọchịchị gbacha ebe niile lewe anya na window ahụ lewe anya na window ahụ ị chọrọ ka m welie ya ewelie ike gị ike yikwere na board ụmụazị na-eji ede ihe bịa were phone gị ya
Bishop, kee ka i me. Ei, abịakwala nga bịa jụ m kee ka m mere. abịakwala nga bịa jụ m kee ka m mere ya dịka ngwa gị ka otu o si dịrị m na ma nwere ihe gị mere m abịakwala kpefula anya kpe i ji ara emeghe ndị mmadụ intimidate n'ụwa anwakwala anwa ka ị bịa nga jụ m kee ka m mere

nakwa ihe megoro na 42 nwanyị ikwughe tam tam tam ikwu ọnụ aha gọwa ọnụ ọnụ ọnụ kwume okay ọnụ gị ọ ji esi ushi now otele gị ọ ji esi ushi no way

anaghị ahụ zara yiri ara isi a mara ama o siri ike o siri ike
ebe ka i si na-anọnyere anyị anọ m ahụ m onye Ideatọ nọ n'Imo steeti
ebe n'Imo steeti Ideatọ
ebe n'Ideatọ
ahụ m onye Amanatọ
gị na nwoke alụọla ọgụ mbụ anụrụ ala ọgụ no. ị ji aṅa amụ
ihe ahụhụ my style cause of infection ara ọ gbaala gị mbụ
no 100% alert enwere onye ara gbaga na family nne gị na nna gị no ọbara ohi ọ dị gị n'ime
mba mba

ihe ọrụ gbasara immunization all those things na bishop by, by his grace I'm okay Ashị ma ọ dị ya. mba bishop

ịghọta m eh, ama abara m uru ị ji akpụ ajị otele akpụ
complete with style
ị ga-enye elee ụdị mkpu ị na-eti corporate elee ụdị mkpu ị na-eti gị sị corporate ọ wụ suit ka i yiga onye nyụrụ ọsọ ọ wụ akwa ka i yiga chileke agba gị ọkụ nwaanyị elee ụdị mkpu ọ depend otu e shi aga ka e shi eti amara m echeta ịma ya ị ga-anọ realm of the spirit ọya ọya bega na dere m na ngwa gaa na bed gị ahụ gaa begara m ọya sete kamera nọ na bed ahụ gaa were blanket ọya were pilo gosi m ka i si anyị ọya Bishop, asị gị gaa na bed ahụ chileke agba gị ọkụ bido onye nwa gị gwa m kpa ị na-esi anyị

ọya tie mkpu ị na-eti mgbe ị na ke elebe aka gị gaga ebesara m aka ịma ana m alike e relax lene do m ụkwụ m like this and you see this life o oh, jeje ana m alike stress ihe otu ụkwụ m agbụ a m nidiri stress ya I'm flexible. Wait, ahụ dịkwa gị. Sure, as in ị mata m ọfụma ama bara m uru. bịa ndị wụ nọọsụ na doctor na-ahụ maka ndị ara biko nwaanyị a ahụ ọ dịkwa ya 100% ee nye m life 100% life ịghọta m eh?
tele Rosanna mhm. nyụwakodi ebe ka m hụ tisha anyị Bishop, I can't kneel without amen. ọya tie mkpu ọṅụ gị tie mkpu ọṅụ And don't tell her maybe so and mmecheta ụmụ ihe ahụ, you know. Lekwe m lekwe lekwe Reverend Father, lekwe Reverend Sisters. Anọ m n'etiti ha. Lekwe ndị ndị soja, ọ ha bụ ndị m na-elekwata anya. So enwedị m time ihe a, ọ ya m ji need onye ga na-akọ m ọkọ n'azụ m na-akọ ya ọkọ n'azụ achọ m peace in my life eh, I need companion eh, ngwanụ nsogbu adị later I need companion I need need m akpa obi eh, ngwanụ nọwa ala kelee Rosanna n'ụdịcha ahụ dịkwa onye ike nwee ihe mmadụ na-aga ahụ n'ụwa

gbaa ma udo dị ekwere m ekwe ọchọdọ ka mma ha edebe fon aka m bịa ka m debe fon ọfụma
telere ozada mhm. ụkwụ gị ọ na-emetụcha n'ala ọ na ọ na-emetụ n'ala ọfụma na ha nọ m ọfụma
wepụ aka n'akpa ịbịara gị onye ka i meghere big boy onye ka i meghe big boy ka yiri ndị a pams bịa nga bịa bịa bịa es es ị ji arụ ọrụ bouncer eh, mba ana m arụ ọrụ security ị ji arụ ọrụ bouncer Chineke agba gị ọkụ yes ana m arụ ọrụ bouncer bishọp gị bịa ka bịa bịa gbere maka akpa nke ogiri gị nke bouncing house

na nga abịa gwapụsa ịrụ ha n'ụlọ ọgwụ mmadụ mmadụ hụrụ otu ha na mkpọkpọ na aka ga-adị ka aka egbe meghị employ n'ụlọ ọgwụ mmadụ ọ ga-enwụ ịrụ ha n'ụlọ ọgwụ
lekpochi iche home breaker aha gị afa m bụ Steve afa m bụ Steve

ọ wee bịa big ishi lewe m anya nga lewe m anya nga akpụtara onye ji were chịrị jean nwaanyị Nnewi furu gawa Jamini ga na ga bịa ga bịa agwa m sị bịa ga agwa m sị ọ ji ụmụ nwoke Tomorrow? Tomorrow? ị ji aṅụ guf
mba ada m aṅụ guf ebe na Nnewi ka i shi esi m otolo
ebe na otolo
ọ bụ na otolo ka m si
ị reela rizla mbụ mba o ị ji agba ncha
mba
nne gị na nna gị ha dị ndụ
Eh, nne m nne m dị ndụ nna m anwụọla ewu nna m ndo nna nna m nwụọla ndo nna gịnị gburu nna gị hmm. ọya gburu ya na ọya normal eh, sickness
ọ kara nka nwụọ

ee ọ kara nwe onye ohi na famili be ndị na-ewu ele ohi ihe ị na-ezu mgbe ahụ
ee ana m ada ezu ana m ada ezu ohi azụ

eji akpagide ahụ kpagide ahụ ebe ha private nyụma because ọ dịrọ mma mmadụ ịnyụ ahụ na public na is uh, you're polluting the air ee se sụrụ that english fakamihu fakamihu ihu custard gị ahụ sụọ english sụọ igbo tragada sị you are creative you are creative ọ ihe ị createtara mere ihu gị dị fakama otu nọ nnọọ ka onye a mụrụ yela ebe akwa lewe m anya nga akwa na eghe n'ihu ụmụ nwoke ibe gị bịara nga ị hụkwa otu ihu ha dị ha edewe ihu ya dị ka ha chịga ọchị ga-eburu akwa aga buru akwa ihu agarị ga achọrọ m data ọchị for you buru akwa ihu agarị ga nwere onye ara nọ na famili unu mba o ụmụ nwaanyị ole ka ị tarala
maybe ụmụ nwaanyị fọ iri anyụ ma ịtama
ee eh, eh, ana m ada anyụ ị dị afọ ole adị m 44 years
ego enyela ụdị mkpu ị na-eti

lekwe mkpu ụdị mkpu i tighe fada m ihu ah baby I'm coming ah baby I'm coming you're coming ọ tụrụ gị ahịa ọ tụrụ gị ahịa ohi ahịa ohi azụ ohi ji etighe ah baby I'm coming ekwesịrị igosi ya na ọ na-atọ m ụtọ damn you damn you damn you mkpu ndị gara ahịa ohi azụ oh baby I'm coming oh baby I'm coming ọ mgbe m pere mpe na bishọp bịara nga bịa bịa agbaga m sị eji eti mkpu oh baby I'm coming lekwe mkpu mkpu onye sekuriti onye nche ekwepụ isi hicha ndị aka otu a damn you

moderator bugote ya bugote ya moderator bugote ya bugote ya eleghị iji butuo ya